Is é téama an lae i mbliana ná Tabhair faoin Dúshlán agus tá an-áthas orm bheith in ann a rá nach raibh aon drogall ar na mná atá in ár gcuideachta inniu tabhairt faoin dúshlán ariamh nó má bhí, nár stop sé sin iad ag treabhadh leo ar aghaidh sa saol. Is iad an cúigear atá i gceist ná Ciara Ní É, file, scríbhneoir agus láithreoir, bean a bhfuil tóir ar a cuid filíochta i bhfad agus i ngearr agus lucht leanúnaithe aici chomh fada i gcéin le Nua-Eabhrac, Londain, an Bhruiséil, an tSualainn agus, ar ndóigh, sa mbaile anseo in Éirinn. Foilsíodh saothar dá cuid in irisí éagsúla, Aneas, Icarus agus Comhar ina measc, agus bhí sí ina scríbhneoir cónaithe i gColáiste na hOllscoile Baile Átha Cliath anuraidh. Faoi láthair tá sí ina hambasadóir le hÁras Scríbhneoirí na hÉireann. Is í a chuir tús freisin leis an seó fuinniúil ildánach REIC agus bhí sí ar dhuine de bhunaitheoirí bhí sí ar dhuine de bhunaitheoirí an chomharghrúpa aerach aiteach Gaelach atá beo bríomhar agus ag fás go tréan. Linn chomh maith tá Róisín Ní Chéileachair. Is eagarthóir ábhar í Róisín le BBC Gaeilge. Tá sí ag obair sna meáin le roinnt mhaith blianta, i réimsí éagsúla craolacháin, Bhí sí ar dhuine de bhunaitheoirí an chláir Blas, príomh-irischlár raidió BBC Gaeilge, sraith a ndearna sí féin léiriúchán agus láithreoireacht air san am atá caite. Léirigh sí sraitheannaí éagsúla cláracha, cláracha faisnéise, ceoil agus drámaí, agus scríobh sí drámaí. drámaí raidió don BBC nuair a bhí sí ag obair in san rannóg oideachais. Tá taithí leathan aici ins na meáin chumarsáide i gcúrsaí léiriúcháin il-ardán, cúrsaí coimisiúnaithe, traenáil, bainistíocht, go dtí leibhéal na hardbhainistíochta. Linn chomh maith tá Tríona Ní Shíocháin. Tá Tríona díreach tar éis tosú i ról iontach nua mar ollamh le Nua-Ghaeilge agus na Taibhealaíona in Ollscoil Mhá Nuad. Bhí na taibh-ealaíona i gcónaí lárnach ina saol agus ina saothar. Tá sí aitheanta mar cheoltóir, mar amhránaí agus mar scoláire idirdhisiplíneach. Bhí sí ina Ceann Roinne agus ina Léachtóir le Ceol Gaelach i Roinn an Cheoil i gColáiste na hOllscoile Corcaigh go dtí le gairid, áit ar fhág sí a marc i dtaca le cur chun cinn na dtaibh-ealaíona Gaeilge. Tá spéis ar leith aici sa traidisiún béil, sa gceol traidisiúnta, sa gcleachtas cruthaitheach, i meáin fhilí na Gaeilge agus i stair na smaointeoireachta mar a léirítear í san amhránaíocht agus i bhfilíocht na Gaeilge. Linn chomh maith tá Muireann Nic Amhlaoibh. Tá glór binn Mhuireann ar cheann de na glóra is aitheanta in amhránaíocht na Gaeilge agus an Bhéarla sa tír. Is amhránaí agus ceoltóir traidisiúnta í as Corca Dhuibhne Tá mórán gradam bainte amach aici, ina measc, Amhránaí na Bliana ag Gradam Ceoil TG4 sa mbliain 2000 agus 11, agus Rian Traidisiúnta na Bliana ag RTÉ Radio 1 Folk Awards sa mbliain 2018. Tar éis di máistreacht i dtaibhiú an cheoil traidisiúnta a bhaint amach in Ollscoil Luimní, chaith sí breis agus trí bliana déag mar phríomh-amhránaí agus ag seinnt an fliúit leis an ngrúpa traidisiúnta cáiliúil Danú. Is láithreoir teilifíse agus raidió í Muireann do RTÉ, TG4, bbc Alba chomh maith agus cuireann sí a clár féin, Malairt Poirt le Muireann i láthair ar RTÉ Raidió na Gaeltachta faoi láthair. Tá Gráinne Ní Ghilín linn chomh maith. Tá Gráinne ina Stiúrthóir Eatramhach ar. Chultúrlann McAdam Ó Fiaich i mBéal Feirste. Roimhe sin bhí sí ag obair i réimsí éagsúla de na healaíona, mar aistritheoir, mar mhúinteoir, agus chaith sí sealanna mar léachtóir in Ollscoil na Banríona agus in Ollscoil Uladh. D'oibrigh sí mar léiritheoir in aonad na Gaeilge sa bbc i mBéal Feirste. Tá mé thar a bheith ríméadach fáilte a chur romhaibh ar fad inár gcomhluadar anseo inniu agus díreach maidir le leagan amach na hócáide seo, déanfaimid

agus an ceann ag an Oireachtas. Rinne mé sin díreach roimh an Oireachtas i 2019 is dócha. Ag iarraidh míniú do dhaoine you know, daoine ar an ollscoil go bhfuil níos mó ann ná gléasadh suas agus dul go club na féile go bhfuil rudaí eile ann agus comórtais. Agus uh, chuir sé ionadh orm gur tháinig cúpla duine

Ceapaim, creidim gurb é ceann de na buanna is mó atá agatsa a Chiara ná gur cumarsáidí den scoth thú. Bíodh tú ag caint i mBéarla nó i nGaeilge ar do chuid físeán, tá tú an-mhaith do chur féin in iúl agus ag cur smaointe in iúl. Ó thaobh na filíochta, céard atá ar siúl agat faoi láthair? Céard é an rud is mó go bhfuil tú ag cur do chuid fuinnimh isteach in aimsir seo an Covid?

Tá mé ag obair i gcomhpháirt le daoine le déanaí, Tá mé ag obair ar seó ina meascaimid Gaeilge agus damhsa le mo cara Eva mar cuireann sé eagla ormsa a bheith ag damhsa agus cuireann sé eagla uirthi bheith ag labhairt Gaeilge agus táimid beirt ag déanamh na rudaí a chuireanns eagla orainn. Agus chomh maith leis sin tá mé ag obair ar mo chéad chnuasach filíochta i gceart, beidh sé sin ag teacht amach le cúnamh Dé san fhómhar an bhliain seo chugainn.

do shaol, go do ghairm go dtí an pointe seo nuair a thit sé amach go réidh mar a chuaigh an saol ar aghaidh.
Is cinnte nár phleanáil mé aon rud ach dá mbuailfeá liomsa ar an gcéad seachtain ar an ollscoil, is dócha go ndéarfainn leat agus mé ag dul isteach go Coláiste na Tríonóide ag déanamh staidéar ar Ghaeilge agus Béarla go raibh mé uimhir a haon ag iarraidh bheith bainteach le saol na Gaeilge mar ní raibh sé sin i mo shaol. Bhí mé ar bís ar tinneall bualadh le daoine a bhí ag iarraidh Gaeilge a úsáid ina saol sóisialta agus is é sin a tharla dom agus níor fhéach mé siar riamh ach amháin gur bhog mé go Londain agus bhraith mé ansin uaim an Ghaeilge agus thuig mé go raibh orm filleadh ar shaol na Gaeilge agus filleadh ar Éirinn. Ach bhí sé sin aisteach ag an am mar níor thuig mé go raibh mé tar éis iompú i mo Ghael ach bhí sé tar éis tarlúint.
Agus ar tharla rud eicínt faoi leith gur iompaigh tú i do Ghael, ní raibh cúlra agat sa bhaile mar mar theaghlach a labhair Gaeilge, bhfuil an ceart agam, Chiara? Tá an ceart agat, a Mhuireann. Ach bhí mo thuismitheoirí an-tacúil i dtaobh na Gaeilge de agus aon uair go ndéanfainn rud éigin a bhain leis an dteanga is ba léir go raibh siad ana-bhródúil agus tá sé sin fós fíor agus bíonn siad ag déanamh iarrachtaí ach ní thuigeann siad rudaí i saol na Gaeilge. Ach bíonn sé go maith mar is gá domsa rudaí a mhíniú agus sin an fáth go mbím ag smaoineamh ar na físeáin what the focal agus tá cos amháin agam sa dá ghort i gcónaí.
agus an raibh saol cruthaitheach nó saol na healaíona curtha romhat agat mar sprioc, agus tú déarfaidh muid i do mhac léinn i gColáiste na Tríonóide.
Is dócha go raibh, ach go raibh mé ró, go raibh easpa muiníne orm é a admháil, ach Tá sé deacair mar mura leagann tú rud éigin amach os do chomhair agus mura bhfuil tú muiníneach go leor a rá go bhfuil sé uait. Beag seans go bhfuil tú chun dul ina dhiaidh agus é a fháilt. Agus is dócha gur b'in an fáth gur tháinig mé cineál déanach go dtí an saol seo. Bhí mé cineál luath sna fichidí nuair a thosaigh mé ag dul ar ardán mar shampla. Ach mar bhí náire orm go raibh mé ag scríobh filíochta agus go raibh mé ag déanamh na rudaí sin ach Cineál, Feicim mé nascadh leis an gcaoi gur bean aiteach mé agus bhí náire orm a rá gur bean aiteach mé agus you know cineál mo mhianta a aithint ach mura bhfuil tú sásta glacadh leat féin, ní féidir leat do spriocanna a bhaint amach, ní féidir leat um,

bhí mé níos sine, b'fhéidir ag brath ar cén duine ach ag aoiseanna éagsúla a tharla sé má thuigeann tú leat mé ach b'fhéidir nuair a bhí mé 22 gur admhaigh mé do mo chairde agus bhí mé ag scríobh faoi i nGaeilge ach ní raibh a fhios ag mo thuismitheoirí agus ansin toisc nár thuig siad ach faoi dheireadh dúirt mé leo é agus bhí sé chomh éasca sin ach just níor chreid mé go raibh mé in ann é a rá leo agus go raibh mo shaol chun a bheith chomh éasca gan a bheith buartha faoi sin an t-am ar fad, thart go raibh mé thart ar 23, 24 ag an am sin. Agus ar athraigh sé do shaol tar éis duit é a rá le do thuismitheoirí agus a bheith iomlán oscailte faoi gan a bheith ag iarraidh é a cheilt ar aon duine? D'athraigh sé mo shaol go mór agus ba chóir dom a rá Tá drifiúr agam atá pósta le bean, bhuel bhí sí ag an am, ach so níor chóir dom a bheith chomh buartha ach ní bhaineann sé le cad a ceapann tú a dhéanfaidh do thuismitheoirí, b'fhéidir, ach cad a cheapfaidh siad fút nó cén athrú a bheas ann i do chaidreamh? Ach níor athraigh sé rudaí a chaith agus tá mé an-sásta, tá sé i bhfad níos éasca a bheith ionraic agus oscailte.
Yeah, agus tá go leor scríofa agat. Bhí mé ag breathnú ar chuid de do chuid filíochta. ar fhíseáin éagsúla thar an deireadh seachtaine agus tá ceann atá thar a bheith tráthúil don lá inniu. Ar mhaith leat cúpla abairt ó sin a thabhairt? Cén ceann? Phenomenal Woman? Phenomenal Woman, yeah. Mm, cén na habairtí a dhéarfaidh mé? Um, Well, scríobh mé an dán sin don LGFA, an Ladies Gaelic Football Association, agus baineann sé leis an spórt go pointe ach baineann sé leis an gcaoi go mbreathnaítear ar mhná freisin. agus is dócha na línte a ritheann liom ná, 'Táim baineann, ach ní bhaineann sé sin díom, cuireann sé liom', agus an líne i ndiaidh sin ná, 'Is lúthchleasaí mé le paisean, agus ní shéanaim gur spéis dom faisean'. Agus ceapaim go bhfuil sé sin ann nuair atá tú i do bhean, uaireanta déanann daoine iarracht beag is fiú a dhéanamh díot toisc gur spéis leat rud amháin, ach tá muid, you know, chomh mór sin, tá spéiseanna againn san oiread sin rudaí ag an am céanna.

saothar cruthaitheach a dhéanamh sna healaíona é sin a chur romhat. A gceapann tú go bhfuil muid, go bhfuil easpa muiníne ag baint leis sin i measc mná seachas fir? B'fhéidir é, agus b'fhéidir, you know, nuair a bhímse ag scríobh faoi aon rud a bhaineann le mo shaol, you know, is minic go mbíonn daoine ag rá, ó, bíonn tú ag scríobh faoi saol na mban, ach ní bhíonns daoine ag rá sin le fir, ó, scríobhann tú faoi saol na bhfear, you know, scríobhann siad faoin saol, agus is amhlaidh a dhéanaimse. Agus is dócha go bhfuil sé deacair mar bíonn tú sa mhionlach an-chuid den am mar bhean. Ach sea, sea, tá difríocht ann. Ok, go raibh míle maith agat, a Chiara. Is tuigim muid ar fheabhas ag an t-am anois, sea? An féidir liom rud beag a rá? Bhí mé ag iarraidh, cheap mé go raibh tú chun ceist a chur faoi dhúshláin. Agus má tá am ag an deireadh, b'fhéidir gur féidir leat teacht ar ais chugam agus is féidir liom é sin a phlé.

drochíde a dhéanamh ort, dá mbeadh siad tar éis nead a dhéanamh i do chluais agus caitheamh go dona leat go raibh ort éirí as do phost nó do theach do theach a fhágáil nó fios a chur ar na Gardaí, mar shampla. Agus ansin samhlaigh, cuir i gcás, agus labhróidh mé sa mhodh coinníollach mar tá mé chun a bheith an-chúramach anseo, cuir i gcás go raibh fear ann agus deis agamsa a bheith ag obair leis ach go raibh a fhios agam go raibh siad tar éis caitheamh go dona le mná eile. Ní oibreoinn leis an bhfear sin, ní bheinn sásta oibriú leis. Agus is dócha an nath cainte a ritheann liom ná an té nach bhfógraíonn, aontaíonn. Agus an dúshlán a bhaineann leis sin ná caithfidh mise labhairt amach ar son na mban seo a d'fhulaing ag lámha na bhfear seo. Agus arís, tá mé ag caint an-ghinearálta agus tá cásanna difriúla ina dtarlaíonn a leithéid de rud. Ach má tá mo chroí i mo bhéal agus mise ag caint anois, samhlaigh conas a bhraitheann na mná a d'fhulaing.

a ligeann cead dó seo tarlú mura labhraíonn muid amach ina choinne, má leanann muid ar aghaidh ag obair lena leithéid sin de dhuine agus. Sin é, agus is dúshlán é fios a bheith againn conas é a láimhseáil, agus ní bhaineann an scéal liomsa ach braithim cineál dualgas labhairt amach. Go raibh míle maith agat, a Chiara. Rachaidh muid ar aghaidh go dtí, gabhfaidh muid go dtí tuaisceart na tíre

ansin tá, d'éirigh linn ceoltóirí a thabhairt le chéile do cineál craolacháin lasmuigh a dhéanamh ó Chumann Chluain Ard do Blas Ceoil. So beidh sé sin ann an Aoine an dara lá déag Márta agus so thug muid ceoltóirí le chéile agus bhí sé sin speisialta agus Caoimhe Ceol Ní Chathail atá ag cur sin i láthair dúinn. So tá neart neart stuif eile má théann sibh go BBC Gaeilge feicfidh sibh ach Seachtain na Gaeilge. Bíonn muidne gníomhach ach tá mé ag iarraidh labhairt fútsa anois faoi láthair agus do ról ins na himeachtaí sin, a Róisín. Cur síos atá ort ná mar eagarthóir ábhar. So tagann sé sin faoi do ról le BBC Gaeilge ag eagrú na, nó céard é do ról ins na himeachtaí seo ar fad atá tú tar éis a lua?
Bhuel, is dócha, tugaimse aire don fhoireann bheag iontach in BBC Gaeilge agus don aschur raidió agus digiteach agus

cineál léimim isteach is amach astu sin ach go bunúsach ag tabhairt aire don fhoireann agus an aschur agus na díospóireachtaí a bhíonns againn a phlé sa chúlra agus mar sin. So. Nuair a bhí tusa i do mhac léinn nó ag freastal ag gabháil ag an scoil, ag an meánscoil déarfaimid. B'in é, arbh é mian do chroí go mbeadh tú ag obair ag an bbc mar, mar atá tú anois. Nó cén chaoi gur leaindeáil tú díreach sa spota ina bhfuil tú inniu, ar an ochtú lá de mhí Mhárta 2021? Tá sé an-aisteach really, like Ní raibh a fhios agam fiú go raibh Gaeilge ag an bbc ag an am ach bhí cláir raidió Gaeilge laethúil acu agus bhí, nuair a bhí mise ar an choláiste bhí ní raibh an cineál treoir, gairmthreoir a tugadh dúinn ná, you know, an mhúinteoireacht dá mba rud é go raibh cúlra ealaíne agat agus dá mba rud é go ndearna tú an Ghaeilge is bhí tú ag gabháil i dtreo na múinteoireachta go cinnte agus ach bhí cineál I don't know shamhlaigh mise saol fantaisíochta domh féin ag stiúrú scannáin nó ag tabhairt ardán físiúil do scéalta daoine trí Ghaeilge agus ní raibh TG4 ann ag an am, bhí sé, bhí cineál caint faoi ag an am ach ní raibh sé ann agus sin atá ar bun agam really i bhfírinne faoi láthair sa BBC. Ach d'fhás mise aníos i dteach iontach cineál lán fiontraíochta agus ealaíne you know bhí ba mhinic dúinn a bheith ar seiteanna scannánaíochta le mo dhaid nó le mo mham bhuel bhí sise bhíodh sí mar aisteoir agus you know damhsóir ballet agus ehm ach chuaigh sise isteach sa mhúinteoireacht le cineál saol níos réidhe a bheith aici don don chlann agus ehm ach bhí sí choinnigh sí an ceangal leis na na healaíona ehm

leis na healaíona, ní hamháin cruthú an ábhair ach léiriú fosta. So bhí an dá thaobh feicthe agam sách óg agus ansin ar Scoil Bhríde, an scoil a bhunaigh Lúise Ghabhánach Ní Dhufaigh agus sin mór-onóir dise ar Lá Idirnáisiúnta na mBan anseo. But bhí neart drámaíochta agus mar sin ansin so bhí neart ealaíon sa chúlra i ngan fhios dom féin, ní raibh a fhios agam fiú go raibh sé sin you know go rabhamar ag tabhairt faoi dhrámaíocht nó ealaíon, bhí sé just ann cosúil, cosúil leis an teanga. Eh cé nach raibh an teanga sa bhaile bhí an teanga ar scoil againn agus chuireadh mo mham ag péinteáil lenár gcosa muid agus rudaí greannmhara mar sin you know. um, agus ansin ar an ollscoil bhí deis you know, oll-léirithe a fheiceáil agus bheith páirteach iontu cén dóigh le trí chéad duine a chur ar ardán ceoil agus mar sin agus you know, bhínnse ag cumadh ceoil agus uh, ag éirí go luath agus just sáite ins na healaíona i ngan fhios dom féin i bhfírinne agus leaindeáil mé in, er, in sa BBC. Um, agus bhí mná ansin Aonad na Gaeilge chaith siad go hiontach liom agus um, mise ó Bhaile Átha Cliath you know, gan clue agam uh, i bhfírinne agus uh, bhí, bhí Parlaimint na mBan ag Anne Craig uh, bhí mise mar léiritheoir agus uh, rud an an-tábhachtach mar threoir domsa caithfidh mé a rá ag tosú amach sa ghairm um, you know, bhí sé ag déanamh rudaí iontacha le mná uh, lán grinn, lán éirime, lán ceoil agus tuairimí láidre acu um, agus thug sé sin cead domsa sílim a bheith get a bheith ar mire go poiblí de réir mar chonaic mé uh, you know, thug sé sé cead uh, do mhná a bheith acu ar ar an aer agus mór an spreagadh um, dúinn ise ag an am. Um, Bhí Aonad na Gaeilge ar nós páirc súgartha ag an am i bhfírinne. Ach sílim go raibh rudaí eile ag dó na geirbe ormsa ag an am. You know, 1998 a bhí ann agus seachas scéal na mban agus na mná sna sna meáin nó aon rud mar sin nó sna healaíona, bhí bhí mise ar an aer gach oíche ansin agus is cuimhin liom go dúirt mo bhoss liom gan dul abhaile bealach céanna dhá oíche i ndiaidh a chéile, mar sin sílim go raibh mé you know, níos buartha faoi chúrsaí, na bun bunchúrsaí féiniúlachta seachas a bheith i mo bhean ag plé leis na healaíona nó aon rud mar sin. Um, so, uh, nó ag leibhéal comhfhiosach ar, ar aon nós. Um, ach más agat

bhí go tobann bhíomar idirghníomhach ilmheánach, chuir mé dráma raidió idirghníomhach ar bun bunaithe ar na teicneolaíochtaí úra sin agus eh, stiúir an lucht éisteachta é agus bhíomar ag briseadh múnlaí agus cuid againne ag obair in 3D ag tógáil cluichí páirc súgartha cheart a bhí ann. Yeah. Is í draíochtúil ar tá sí Tá tú tar éis cur síos a dhéanamh ar suíomh álainn oibre Braithim. Bhí mé an-tógtha le léamh fút um, a Róisín, go raibh an taithí chruthaitheach agat ar go leor leor leibhéal ó thaobh na Tú féin ag scríobh drámaí, bhí tú ag glac, bhí, chonaic tú an drámaíocht agus na healaíona sa mbaile. Um, ach fó, agus fós féin bhí tú, tá tú ag obair i riarachán, i gcúrsaí riaracháin agus i gcúrsaí bainistíochta freisin. Um, An gceapann tú go bhfuil go raibh baint ag an ag an bhfoireann bheag a luaigh tú i BBC Gaeilge um leis na deiseanna sin a thabhairt dhuit? Go raibh, ó tharla go raibh an fhoireann chomh beag sin go raibh ort um go raibh ort níos mó um tú féin a chur i láthair ar bhealaí difriúla, an drámaíocht, an léiritheoireacht, an fhorbairt smaointe nua, dul leis na na modhanna nua cumarsáide? B'fhéidir, sílim go mbogann rudaí go gasta nuair atá foireann bheag agat. Thig leat cinntí a ghlacadh go gasta. Cé go bhfuil muidne ag obair in olleagraíocht agus sílim go bhfuil an-chuid eh, grúpaí in éad linn ins an eagraíocht mar gheall ar cé chomh gasta agus trialach is a dtig linne a bheith. Ach i bhfírinne, sílim leis na drámaí is, is eh, tháinig sé sin, d'eascair sé sin em, amach as, as dúshlán. you know, ní raibh aon airgead do dhrámaí agus eh, bhí na múinteoirí ag iarraidh drámaí

ach rachaidh muid ar aghaidh le focail le comhrá beag a bheith againn anois le Tríona, eh, Tríona Ní Shíocháin. A Thríona, comhghairdeachas leatsa, tá an t-athrú is mó déarfainn tarlú i do, tarlaithe i do shaol, cinnte i mbliana, ná, ná eh, seachas mar tharla d'aon duine eile againn, tá tú ceaptha mar ollamh le Nua-Ghaeilge agus Taibhealaíona i Má Nuad. Comhghairdeachas leat agus go n-éirí sé sin leat. Go raibh míle maith agat, a Mháirín.
Eh, eh, bhfaca mé, ceapaim nach bhfaca mé an teideal sin ariamh cheana. Ollamh le Nua-Ghaeilge agus Taibhealaíona. Ar tusa an chéad duine riamh leis an teideal sin? Is mé.
Is mé. Is ea. Is dócha is dócha thaistealaíos bóthar ar leithligh. i mo shaol, sé sin go rabhas neamhchoitianta mar gur scoláire idirdhisciplíneach ab ea mé. Thosnaíos amach mar léachtóir le Gaolainn in Ollscoil Luimnigh, abraimis, tamall maith ó shin anois, agus do bhí comhleacaithe iontacha ansan agam agus foireann iontach ansan. Agus ansan, ina dhiaidh san ceapadh mé im' léachtóir le Ceol Gaelach i Roinn an Cheoil i gCorcaigh agus ansan ceapadh mé im' Cheann Roinne ansan. Dheineas mo thaighde dochtúireachta ar Mháire Bhuí Ní Laoire, agus bhí bunchéim agam sa cheol agus sa Ghaolainn araon agus d'fhág san gur scoláire idirdhisciplíneach go hiomlán ab ea mé agus d'fhéadfainn léimt ó ghort go gort nó a bheith insa dá ghort nó pé rud a déarfaí mar gheall orm agus le fada anuas bhí i gcónaí suim agam san ealaín bheo, abraimís. Bím ag plé le banchumadóirí stairiúla agus mar sin de ach gan dabht ní litríocht a bhíodh á cheapadh acu, amhránaíocht bheo agus do bhain an taibhléiriú go mór leis agus ansan le himeacht na mblianta ansan i gcónaí bhí an-shuim ar fad agam san amhránaíocht agus go háirid agus tháinig forbairt an-mhór ar sin le himeacht na mblianta agus tá an-shuim go deo agam sa taighde ealaíonta anois agus an tslí gur féidir linn na healaíona a thuiscint mar chóras machnaimh iontu féinig, go mbíonn slite le cumarsáid a dhéanamh a théann níos faide ná an focal féin, fiú amháin, uaireanta, is dócha. Nuair a thosaigh tú in Ollscoil um, Chorcaigh, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Tá'sam gur tharla go raibh go leor ag tarlú ansin ach samhlaím gur tháinig ré nua faoi do chúram nuair a thosaigh tusa ansin go dtáinig tionscnaimh nua agus borradh nua faoi na healaíona trí Ghaeilge a Thríona. Déarfainn go mbeadh go bhfuil tú bródúil. Ba chóir dhuit a bheith bródúil as an méid atá bainte amach a'd ansin. Cé chaoi gur tharla sé sin, b'in an chéad áit gur mheasc tú um, na healaíona agus an Ghaeilge i do shaothar, i do shaol proifisiúnta, déarfaimid. Is ea, go raibh míle maith agat as é sin a rá, a Mháirín, ní fheadar an bhfuil an moladh san tuillte agam in aon chor, ach um, is ea, um, do bhí conas a déarfá eachtraíocht de shaghas áirithe ag baint leis an aistriú go Corcaigh mm. agus bhraitheas gur casadh ar leithligh sa bhóthar ab ea é. Agus gan dabht oidhreacht an-láidir ó thaobh Gaelainne sa roinn sin um i bhfad siar, nasc an-mhór le Gaeltacht Mhúsgraí go háirithe. Bhí Seán Ó Riada, beannacht Dé leis, ina léachtóir le ceol Gaelach ansan. Ach chomh maith leis sin do bhí an tOllamh Fleischmann agus mm. um, ní thuigeann mórán daoine go raibh an-shuim go deo ag an Ollamh Fleischmann sa Ghaelainn chomh maith agus fad is a bhí an tOllamh Fleischmann ina Ollamh ansan bhíodh an-chuid tráchtaisí agus mar sin de á scríobh ar thraidisiún na hamhránaíochta sa Ghaolainn agus bhí fiú amháin is dóigh liom go raibh seans ann go raghadh an tOllamh Fleischmann leis an Léann Ceilteach é féin ag pointe áirithe. Agus bhí sé mar sin nuair a bhíos-sa san áit bhí ardán nua ansan agam. Am, mar amhránaí agus mar cheoltóir mé féin agus mar scoláire, ach do rith sé liom go mbeadh sé an-tábhachtach go mbeadh deiseanna á chur chun cinn a thabharfadh an teanga agus na healaíona traidisiúnta le chéile, go ndéanfaí iad a nascadh agus bhíodh oícheanta móra againn agus do thug Oireachtas na Gaelainne an-tacaíocht dúinn thíos i Halla Uí Riada.

Chonac daoine ag teacht chugam, gan dabht mionlach a bhíonn ann, gan dabht, ach mionlach an-tháchtach laistigh de Roinn Cheoil, agus chomh luath is a thuigeadar go raibh Gaolainn ag an léachtóir nua so thosnaíodar ag teacht chugam agus do bhí fuinneamh dochreidte ag baint leis na healaíontóirí óga so agus do bhíodh ealaíontóirí ag teacht ar cuairt chugainn ós na Gaeltachtaí agus mar sin de agus is dócha rud beo ab ea é. rud beo ab ea é agus bhí sé go haoibhinn ar fad agus casadh ar leithligh ab ea é sin is dóigh liom. A Thríona, cuirfidh mé an cheist chéanna ortsa a chuir mé ar na mná romhat. An bhfaca tusa an ról seo dhuit féin agus tú i do dhéagóir agus tú i do mhac léinn ar coláiste an raibh pictiúr díreach, go raibh pictiúr an-soiléir i do chloigeann gur theastaigh uait lá eicínt a bheith i d'Ollamh le Nua-Ghaeilge agus na Taibh-Ealaíona.
Bhuel, bhfuil fhios agat, ní chuireann sé ionadh orm ar shlí gurb é seo an bóthar a ghabhas nuair a fhéachaim siar, ach nuair a bhíos óg, is dócha go raibh suim agam i dtrí rud ar leithligh. An fheadóg stáin, go han-mhór, ní bhíodh faic á dhéanamh agam ach an fheadóg stáin a sheimint, mo shaol ar fad geall leis. Bhínn go hiomlán díomhaoin ins gach gné eile de mo shaol, an amhránaíocht agus an Ghaelainn. agus nuair a chuas go dtí Coláiste na hOllscoile Corcaigh, áit inar dheineas an bhunchéim sa Ghaolainn agus Cheol, do bhí an dá thaobh san i gcónaí ag baint liom agus ansan do bhí, tá clann orm agus bhí páistí agam agus mé óg go maith is dócha, i gcomparáid le daoinibh eile.

do bhí, bhíodar go mór ar son na mban, bhíodar go hiontach ins gach slí agus bhí an t-ádh dearg liom, ollúna feimineacha ab ea iad. Agus bhí sé sin thar barr ar fad. Ansan thána thar n-ais is chríochnaíos bliain na céime. Agus an bhliain sin ansan, Seán Ó Súilleabháin a stiúraigh mo dhochtúireacht sa deireadh, mhol sé dom tabhairt fé thaighde ar an mbanfhile mór Máire Bhuí Ní Laoire agus dúirt Seán liom mar, dúirt sé, tá duine éigint ag teastáil uainn go bhfuil an ceol agus an Ghaelainn le chéile, dúirt sé, ní leor an Ghaelainn amháin, don togra áirithe seo agus fuaireas an-spreagadh ó Sheán agus an bhliain sin agus abraimis do bhí an té is sine againne, bhí sí óg go maith an bhliain sin nuair a chuas thar n-ais, chuireas isteach ar scoláireacht iarchéime IRCHSS an uair sin agus bhí an t-ádh liom gur bhaineas é sin agus níor fhéachas thar n-ais ó shin. Ach do bhí, bhí an t-ádh dearg liomsa leis na múinteoirí a bhí agam, Bean eile a chuaigh go mór i bhfeidhm orm ná Eilís Uasal Ní Shúilleabháin ó Chúil Aodha agus bhí sí siúd agam mar mhúinteoir amhránaíochta nuair a bhíos im mhac léinn i Roinn an Cheoil fadó ó shin agus nuair a bhíos ag gabháil don dochtúireacht bhí sí ansan i gcónaí mar chrann taca agam i gcónaí, obair sa ghort á dhéanamh agam, ag bualadh le hamhránaithe, ag bailiú amhrán, bhíodh Eilís Ní Shúilleabháin ann. de shíor. Táim go mór fé chomaoin ag Eilís agus do chuaigh a stíl amhránaíochta gan dabht go mór i bhfeidhm orm féinig agus bhí an t-ádh dearg liom ins gach slí caithfead a rá. Is deas rud é sin a chloisteáil, tá chuaigh Eilís i bhfeidhm orm fhéin go mór freisin, is duine í, atá théis cuidiú le go leor leor daoine agus.

Cé faoi a raibh tusa, a Mhuireann. Cé, tá tusa faoi láthair, feicfidh, tá muid ag éisteacht le, leat ar RTÉ Raidió na Gaeltachta faoi láthair agus tá do chlár féin a'd agus tá sé thar, tá thar a bheith spéisiúil. Ehm, cén chaoi an airíonn tú ó thaobh cúrsaí ceoil agus amhránaíochta de faoi láthair. Caithfidh sé go bhfuil cúrsaí eh, na paindéime tar éis, you know, tar éis cur isteach go mór ortsa.

bhuel tá níos mó ama agam a bheith ag éisteacht le ceol eile agus gan dabht tá beirt cailín óga ag baile anso agam, beirt iníon so táimid an-chúramach ach tá sé deacair, yeah, tá sé ar nós go bhfuil géag bainte díom bhfeadaraís. Is mar sin a bhraithim, mar ní amháin gurb é mo shlí beatha é ach anuas air sin mo shaol sóisialta, saghas teiripí dom chomh maith. Fé mar a déarfadh aon ceoltóir leat, so tá, táimid ar fad ag fulaingt fé láthair ach tuigimid go bhfuimid chun teacht as le cúnamh Dé. Ní fada anois uainn é. An bhfuil tú ar an mbóthar cruthaíoch fé láthair? Bhfuil tú, bhfuil tú fhéin i mbun amhránaíochta, i mbun ceoil? Bhfuil tú ag baint leas as na meáin shóisialta? Cúrsaí techno, bhfuil tú bhfuil tú ag co- ag canadh? Táim, tá arís. Ar dtúis chuas sa leabaidh dom fhéinig, ní rabhas in ann déileáil leis in aon chor agus bhí an oiread san le déanamh ag tabhairt aire dos na leanaí agus bheith ag iarraidh na seónna raidió a dhéanamh ó bhaile, ní rabhas in ann bheith ag smaoineamh ar aon ceol nua a chruthú ach tar éis tamaill ansan do thuigeas gan a bheith ag bogadh ar aghaidh ní rabhas chun teacht tríd, bhfeadaraís go raibh gá le sprioc éigint agus le bheith dóchasach fé rud éigint Agus is dóigh liom just muna bhím ag cruthú tagann an breis fhuinnimh san a bhíonn i mo chorp agus tagann sé chun cinn i slí diúltach so caithfidh mé saghas a bheith a bheith i gcónaí ag dul i ngleic leis sin agus mar sin thosnaíos ag obair ar thogra

Idir Covid agus na leanaí tagtha ar an saol, tá fócas nua anois agam. Is dócha nuair a bhíos níos óige, bhíos ag titim isteach ar rudaí agus bhíos díreach chomh baoch dá n-iarrfadh duine orm a bheith mar bhall de ghrúpa nó a bheith páirteach i gcoirm ceoil. Dheineas é agus bhíos chomh sásta ach bhíos scatrálta, ní raibh fócas, ní rabhas ag díriú isteach ar aon ní ach anois ceal ama. Táim just táim á dhéanamh anois mar n'fheadaraís d'fhéadfadh an saol ar fad stopadh amáireach so caithfear just tabhairt fé agus is dóigh liom gurb é sin rud atá foghlamtha agam le linn na bliana chomh maith. Yeah, agus is bealach é le bheith dílis dhuit féin freisin, mura bhíonn tú dílis dhuit féin, eh, téann do chuid fuinnimh síos.

Fiú amháin leis an gclár raidió a bheith in ann ceoltóirí eile a chur ar aithne do dhaoine agus bheith, is dócha, go bhfuil an cumarsáid agam le lucht éisteachta cé nach bhfuilimid in aon seomra le chéile, go bhfuil an comhrá ceoil fós ag tarlúint i slí. An ceangal agus an comhluadar agus an caidreamh. Gabhfaidh muid siar ar bhóithrín na smaointe ar feadh tamaillín bheag a bhfuil an ní cuimhin liom, ní cuim- is cuimhin liom thú le danú, agus bhí tú blianta fada le danú, grúpa iontach, iontach, iontach ar fad. Roimhe sin, ab in é an sprioc a bhí agat i do shaol, ar theastaigh uait a bheith ar an ardán agus tú ag canadh, ar, ar rá, na, rá na hamhráin agus an ceol lárnach i do shaol, an bhfaca tú é sin mar thodhchaí dhuit fhéin? Bhuel, do, do bhí sé lárnach i mo shlé, i mo shaol sa tslí is

Is alright ach níor thuigeas go raibh sé sin i ndán domsa agus chuas an Choláiste ealaíne ar an gcéad dul síos i mBleá Cliath, b'ealaíontóir í mo mháthair mhór agus bhí bhíos an-mhór léi agus d'fhoghlaimíos, ba cheoltóir leis í, ach d'fhoghlaimíos an-chuid uaithi agus spreag sí mé chun imeacht don Choláiste Ealaíne agus dheineas staidéar ealaín fíneálta. Ach nuair a bhíos thuas i mBleá Cliath, thiteas isteach i saol an cheoil thuas ann agus ní fada go raibh níos mó ama á chaitheamh agam ag seimint ná ag freastal ar an gcoláiste agus eh, Just ceist agam atá gan cur isteach ort ar feadh nóiméad amháin cén fáth ar cheap tú ehm, nach raibh sé i ndán duit nach bhfaca tú tú féin mar amhránaí?
Well le fírinne níor cheapas go rabhas maith a dhóthain just ní raibh misneach agam like just níor rith sé liom agus n'fheadar cím mná óga na laethanta so agus is breá liom an féinmhuinín atá acu agus is breá liom nach gcuireann sé ní chuireann easpa misnigh bac orthu agus is dóigh liom gur chuir sé stop mór liomsa ní bhraithim gur chreideas ionam féinig go dtí le blianta beaga anuas. Like, bhí tamall mhaith ann agus bhí na ceoltóirí eile a bhí mórthimpeall orm i gcónaí mar saghas maide croise agam agus do bhraitheas bhuel má má thiteann an tóin as agus muna n-éiríonn liom ar a laghad tá na lads ar fad go hiontach so you know so thóg sé stór agus n'fheadar cén chúis a bhí leis sin ach is dóigh liom B'fhéidir an sochaí ag an am, tá rudaí cinnte athraithe agus tagann ciall le haois chomh maith agus b'fhéidir go raibh beagáinín oibre le déanamh agam orm féinig maidir leis sin ach yeah so is is dócha dheineas máistreacht i Luimneach ansan bliain amháin Sin an ceist atá mar a tharla tú, ar ndearna tú an mháistreacht théis danú nó le linn danú nó ina dhiaidh? nó roimis danú. Bhíos tar éis teacht amach as an gColáiste Ealaíne, bhíos caillte, ní raibh jab agam, ní raibh fhios agam cad a bhí ar bun agam agus léas alt fén fén gcúrsa so i Luimneach, cúrsa máistreachta agus bheartaíos tabhairt fé mar gur thuigeas gurb é sin an t-am go rabhas chomh sásta ná agus mé ag seimint i mBleá Cliath. So theastaigh uaim feabhas a chur orm féinig agus bhí fhios agam go raibh gá agam you know, díriú ar na scileanna san. Ní raibh aon taithí proifisiúnta agam le fírinne. Ag an baile anso bhíos ag seimint le deaid, ní, ní dhéanfainn riamh aon comórtaisí nó grádaí ná aon rud mar sin. So bhí gá obair a dhéanamh ar sin agus thuigeas é sin. Agus le linn dom an chúrsa a dhéanamh bhí orm dlúthdhiosca a thaifead agus Do chuala na leaids i nDanú, chualadar an dlúthdhiosca agus chuireadar glaoch orm le bheith mar bhall den ngrúpa mar bhí Ciarán Ó Gealbháin ar tí fágaint agus so díreach agus an cúrsa críochnaithe agam chuas ar an mbóthar agus bhíos trí bliana déag leo agus ag am amháin bhí dhá chéad gig in aghaidh na bliana á dhéanamh againn so bhíos ar an mbóthar

clann atá sásta fúm agus ní féidir an dá thráigh san a fhreastal ar feadh tamaill agus sin ceacht eile. Ní féidir é ar fad a bheith agat ag an am céanna. Ach agus tú tar éis fás tá tú tar éis tar éis forbairt agus tá tú bogtha ar aghaidh go dtí eh, tionscnaimh nua an t-am ar fad. An gceapann tú gur Céard é an tréimhse is mó i do shaol cheapann tú gur fhorbair tú, arbh é le linn an choláiste, ag an tríú leibhéal nó tú ag ceol agus tú ar an ardán, nó céard é an tréimhse ba tairbhí dhuit agus tú i mbun agus ag an bpointe seo i do shaol? Lá Idirnáisiúnta na mBan 2020. Bhuel, deir daoine, múineann gá seift agus is dócha nuair a bhí orm an grúpa a fhágaint, Bhí beirt leanbh óg agam, ní raibh post agam, ní raibh aon muinín agam, ní raibh, ní raibh cliú agam cad a bhí amach romham agus bhí cúpla duine ana-thábhachtach i mo shaol, cúpla bean iontach chomh maith, leithéidí Síle Denvir agus Pauline Scanlon agus Tríona ansan chomh maith agus D'ardaíodar mé agus do chuireadar splanc dóchais ionam agus bhí orm just yeah cúpla scil nua a fhoghlaim, bheith solúbtha you know agus dul sa tseans le rudaí seachas a bheith sábháilte an t-am ar fad agus dob é sin a mhúscail bheith ag obair sa raidió nó déanamh níos mó oibre teilifíse nó mo chuid ceoil féinig fiú amháin a chumadh, rudaí mar sin. Ní raibh an deis san agam mar nár theastaigh uaim dul sa tseans ach an oiread mar bhí rudaí breá socair sábháilte so is dócha nuair a thit an tóin as gach rud sa tslí san gur gurb é sin am ana-thábhachtach dom go cruthaitheach chomh maith.
Sin ceann de na rudaí gur mhaith liom tíocht ar ais aige ag an deireadh a Mhuireann nuair a bheas muid ar fad ag labhairt ná cúrsaí muiníne mar déarfainn gur rud é go mbíonn muid ar fad ag stracadh leis ó thráth go chéile, so tiocfaidh muid ar aghaidh aige sin níos deireanaí. A Ghráinne, Tá tusa ag fanacht linn le tamall anois. Tá tú díreach tosaithe mar stiúrthóir eatramhach i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich. Bhfuil tú, céard tá ar siúl ansin faoi láthair, cén chaoi a bhfuil ag éirí libh ó thaobh imeachtaí de? Yeah, bhuel tá an Cultúrlann druidte don phobal, níl cead isteach ag an phobal ar an drochuair. Tá sé thar a bheith saoithiúil mar duine ar bith a bhí riamh sa Chultúrlann, tá's agaibh gur áit iontach bisiúil agus iontach beoga atá ann, áit cruinnithe ag na Gaeil agus ag grúpaí eile nach Gaeil iad ar ndóigh. So tá sé iontach saoithiúil siúl isteach na laetha seo agus an áit a bheith folamh agus na soilsí a bheith as. agus gan imeachtaí a bheith ar siúl san fhoirgneamh féin. Níl ábhar ar siúl díreach mar atá ann féin anseo. Sin é,
sular thosaigh mise ag obair sa Chultúrlann so bliain ó shin nuair a fógraíodh an dianghlasáil, rinne an fhoireann cinneadh leanacht ar aghaidh le clár iomlán imeachtaí. a chur ar siúl. So is ionad cultúir agus ealaíon an Chultúrlann agus lean siad orthu ag cur imeachtaí ar siúl. So tá moladh mór ag dul don fhoireann mar b'éigean daofa gabháil i ngleic na scileanna úra, scileanna úra teicniúla agus leagan amach úr a bheith ar imeachtaí. So in áit ceolchoirm a reachtáil agus ticéidí a dhíol roimh ré agus ceoltóirí agus teicneoirí a bhookáil agus ansin an ceolchoirm a chur ar siúl agus a bheith réidh leis. Bhí i bhfad níos mó oibre i gceist ansin, b'éigean ceamaradóirí a thabhairt isteach agus a bheith ag smaointiú ar chineál de chlár teilifíse a chur le chéile agus seal a chaitheamh i mbun eagarthóireachta i ndiaidh an ruda. So ghlac sé i bhfad níos faide ar achan duine na himeachtaí a chur ar bun ach d'éirigh go hiontach maith leofa agus bhí an ceantar ina bhfuil an Chultúrlann suite in iarthar Bhéal Feirste, tá braistint pobail iontach láidir ann agus bhí freagairt dochreidte láidir ag an phobal taobh istigh de sheachtain. Bhí grúpaí tagtha le chéile, bhí siad ag cur áiseanna ar fáil ar Facebook agus ar na meáin shóisialta, clár ama, do pháistí agus iad sa bhaile le cuidiú le tuismitheoirí a bhí ag iarraidh plé le le scolaíocht sa bhaile agus go leor acu ag obair um, ins na hospidéil mar shampla mar tá uh, Ospidéal na bhFál nó uh, Royal Victoria Hospital ins an cheantar chomh maith agus go leor daoine ag obair ansin. So bhí sé iontach dúshlánach agus um, chomh maith leis sin bhí daoine uh, curtha ar, ar scor go sealadach agus gan teacht isteach um, a bheith acu nó teacht isteach laghdaithe a bheith acu. So tháinig uh, sin rud a tháinig go mór chun cinn ins an tréimhse sin an, an braistint pobail agus an tacaíocht. Um, agus bhí bhí ról ag an Chultúrlann ansin ar ndóigh agus um, bhí sé den tábhacht uh fosta Ardán a chur ar fáil do cheoltóirí agus ealaíontóirí d'achan chineál mar thar oíche chaill siad ioncam s'acu siocair nach raibh cead ag daoine theacht le chéile in amharclanna agus hallaí. So tá seisiúin sheachtainiúla ag dul ar aghaidh gach Satharn ar Facebook. coirnéal ceoil agus tugann sin ardán do roinnt ceoltóirí. Bíonn ceolchoirm mhór le theacht an tséasúir úir, ceolchoirm na Bealtaine an chéad ceann eile, agus chomh maith leis sin áiseanna do pháistí agus Tá cúpla rud ar siúl againn an tseachtain seo go díreach fá choinne lá idirnáisiúnta na mban agus beidh muid ag caint le healaíontóirí éagsúla, aisteoir Nuala Ní Néill, eh, físealaíontóir eh, Eimear Nic Roibeaird agus leis an fhliúiteadóir agus craoltóir Treasa Ní Mhána. Seo daoine a bhfuil baint acu le fada an lá leis an Chultúrlann agus ar ndóigh tá muid ag ceiliúradh tríocha bliain ar an fhód i mbliana agus tá deis ann amharc siar ar ar na héachtaí agus caithfidh mé a rá go bhfuil éachtaí bainte amach ag an phobal agus um, amharc chun cinn chomh maith lena fheiceáil cad é ab áil linn a dhéanamh as seo amach. Um, Ceann de na rudaí a bhfuil muid ag díriú air amháin um, ná, um, an óige agus na healaíona dúchasacha, mar tá muid ag iarraidh go mbeidh páistí Iarthar Bhéal Feirste agus Bhéal Feirste uilig le feiceáil ar an ardán ag an Oireachtas ag gabháil do Lúibíní agus Agallaimh Bheirte agus is rud fadtéarmach a bheas ansin. Tá an cheird le foghlaim ag muintir Bhéal Feirste agus tá scríbhneoirí le cothú agus títear dúinn go bhfuil bearna ansin ins an tsoláthar. you know, cé go bhfuil muid ag déanamh roinnt áirithe but ba mhaith linn eh, díriú ar na, na healaíona dúchasacha. Iontach.
Beidh muid ag súil le slua mór as Béal Feirste go gcéad Oireachtas eile pé uair a mbeidh sé ar siúl i mbliana le cúnamh Dé tá súil a'm. Ach mar a dúirt tú ansin is iad na taibhealaíona um, ceann de na bealaí is fearr le haghaidh páistí le forbairt agus muinín a bheith acub astub féin is cuma cén teanga ina bhfuil sé but mar a fheiceann muid ag an Oireachtas, go háirid i rannaí áirithe páistí óga ag tíocht ar aghaidh bliain i ndiaidh bliana chomh tapa agus a fhásann siad agus chomh muiníneach agus a éiríonn siad, tá sé iontach. But tosóidh muid leatsa. Bhí mé ag léamh fút, a Ghráinne, gur tú an chéad bhean a bhí mar eagarthóir ar an Ultach. Céard a thug go dtí an pointe sin thú nó? B'in litríocht an ealaín is mó go raibh spéis a'tsa inti.
Go leor, mar a tharla le go leor rudaí i mo shaol agus ag éisteacht le Muireann ansin, aithním an bealach sin cineál go dtiteann tú isteach i rudaí agus sin mar a bhí agamsa

ceol orainne ach rinne mé go leor ceoil i m'óige agus bhí tacaíocht iontach agam ó mhúinteoir ar scoil, Karen McKibben, mar bhí mé, níor roghnaigh mé an ceol do na hardleibhéil agus thuig mé i ndiaidh tamaill go raibh bearna uafásach ann agus bhí an ghráin agam ar cheann amháin de na hábhair eile a bhí idir lámha agam, Fisic, agus thug sise an-tacaíocht domh agus ghlac sí isteach sa rang liom sé mhí roimh an scrúdú agus thug sí ranganna breise domh agus bhí sise ansin millteanach tábhachtach gur chreid sí ionam go bhfaca sí go raibh ábaltacht de chineál éigin ann agus gur chothaigh sí sin. Ach ó thaobh na litríochta de, fuair mé post sealadach in ollscoil, Ollscoil Uladh, agus b'éigean domh filíocht nua-aimseartha a theagasc agus is dóigh liom gur sin an pointe ar chuir mé cuir spéis mhór ins an litríocht. Agus caithfidh mé a rá fosta nuair a bhí mé sa chéad bhliain ar an ollscoil i gCorcaigh go raibh múinteoir Iodáilise den scoith agam, an tOllamh Catherine O'Brien, agus gur theagasc sise dúinn an dóigh le filíocht a léamh agus le sult a bhaint as agus brí a bhaint as agus gur scil é sin agus tuiscint é sin a raibh mé ábalta a chur i bhfeidhm ins an Ghaeilge agus insa Bhéarla chomh maith. So tharla go raibh cara liom ag éirí as mar eagarthóir ar An tUltach agus gur gur iarr sé ormsa eh, an gig a dhéanamh agus ghlac mé leis agus bhí sé bhí sé iontach spéisiúil mar obair em, bhí stoithe bhí mé ag obair mar aistritheoir roimhe sin aistritheoir neamhspleách agus bhí scileanna profléitheoireachta agam agus em, yeah, chuir chuir sé go mór le mo shaol ag an am eh, caithfidh mé a rá agus taithí iontach. a bhí ann. Nuair a bhí tú i do dhalta scoile nó i do mhac léinn ag an tríú leibhéal, ceist eile a rith liom agus tú ag caint ansin, a Ghráinne, ar mar gheall ar an gceol agus a roghnaigh tú dhul go dtí Coláiste na hOllscoile Corcaigh nó cén fáth gur roghnaigh tú an ollscoil sin seachas na hollscoileanna eile?
Em bhí cúpla rud i gceist. Bhí seo tús na nóchaidí. Chuaigh mé go Corcaigh in sa bhliain 93. Bhí na trioblóidí mó fós go holc agus bhí mé ag iarraidh éalú amach as an áit agus imeacht chomh fada amach as an áit is a thiocfadh liom ach go fóill a bheith ábalta an Ghaeilge a labhairt agus a fhoghlaim. Em. agus bhí mé ag gabháil don cheol fosta, níl, ar ndóigh smaointigh mé ar Ghaillimh ach ní raibh ceol ar fáil ag an am i nGaillimh ehm so bhí ré idir Baile Átha Cliath agus Corcaigh. Thug mé cuairt ar na campais uilig agus b'é Corcaigh an ceann ba Ghaelaí. Bhí comharthaíocht dhátheangach ar fud na háite ehm

d'oscail thug sé léargas iontach eh, ar an saol mór amuigh. Eh, chomh maith le sin bhí deis an cónaí in san ionad cónaithe Gaeilge, cónaí le, le daoine eile a labhair an Gaeilge agus I mean bhí sé sin ar dóigh. You know, go raibh is, is rud é nach raibh ar fáil domh agus mé ag fás aníos. Um, so, Mar sin rinne tú cinneadh réasúnta luath

deirimid an múinteoir Iodáilis a bhí a'd nó an léachtóir Iodáilis a bhí a'd gur go dtéann tú siar chuicise agus smaoiníonn tú uirthise nuair a nuair a nuair a labhraíonn tú faoi chúrsaí eagarthóireachta ar an ar An tUltach agus dreamanna eile. An gceapann tú an gceapann tú an raibh tionchar aige sin ort a Ghráinne an gcuireann tusa romhat anois bunaithe ar an taithí sin a bheith tacúil le daoine eile daoine eile atá ag fás aníos ins na ins na healaíona nó i ngné ar bith den saol. smaoiníonn tú air sin agus tú ag castáil le daoine, daoine óga. Yeah, ba bhreá liom a bheith ar an dóigh sin. Sílim just mar dhaoine go ginearálta gur maith linn go gcluinfear muid, go n-éistfear linn. Sílim go bhfuil sé sin millteanach, millteanach tábhachtach ag an duine mar dhuine daonna. go bhfeicfear muid agus go n-aithneofar an luach atá linn. Is cuma caidé na buanna atá againn nó na tréithe atá ionainn, just go nglacfar linn agus go gcluinfear muid. Agus cé gur chaith mé na blianta fada ag foghlaim ceoil agus ag iarraidh ceol a sheinm, níl mé go rómhaith i mbun an cheoil ach tuigim, tá tuiscint agam ar an cheol, tá tuiscint agam ar rud atá ealaín nó rud a chorraíonn thú agus tchím, tchítear domh gurb é an ról atá agam féin ná ardán a chur ar fáil d'ealaíontóirí agus daoine atá ag léiriú ealaíon de chineál éigin agus an t-ardán sin a chur ar fáil agus an bealach a éascú daofa agus um, agus sin... Agus spéisiúil go bhfuil tú sa ról a bhfuil tú anois um, sa gcultúrlann gur féidir leat é sin a dhéanamh. Sin é go díreach go fisiciúil tá ardán ann go digiteach tá ardán ann agus tá tá áiseanna againn leis an bealach a éascú do ealaíontóirí. Feicim go bhfuil sibh ar fad um, ins an ról sin ag tacú le daoine eile. Tá tusa sa gCultúrlann ag cur na n-ealaíona chun cinn ag tabhairt ardán go dhaoine. Feiceann muid san Oireachtas mar mar cheann de na rudaí is tábhacht is tábhachtaí a dhéanann muid ná ardán a thabhairt go go go healaíontóirí. Tá Róisín ins an mbád céanna, cúrsaí oiliúna ag Tríona agus tá muid ag súil go mór le leis an na clárachaí a bheas agatsa agus na clárachaí nua agus na forbairtí a bheas faoi do chúram agus tú i mbun na hollscoile i Má Nuad agus guímid chuile rath ort. Tá ceist tagtha isteach duitse go speisialta a Mhuireann. Um, Tim. Ceist do Mhuireann le do thoil. Is aoibhinn liom do chuid ceoil agus amhránaíochta agus na cláir atá agat ar an raidió. Eh, conas a choimeádann tú suas leis an gceol idirnáisiúnta, ilteangach?

Coinníonn sé an meabhair so just éisteacht agus tochailt agus arís leis an idirlíon tá na féidireachtaí ar fad ann agus táimid imithe i dtaithí ar sin i bhfad níos mó de bharr Covid chomh maith conas teacht ar cheol ach um, má thosnaíonn tú ag tochailt téann tú isteach i bpluais agus ní thagann tú amach in aon chor.

le daoine tríd ár gcuid gníomhanna féin. Ar mhaith leat labhairt tuilleadh faoi sin? Ar mhaith leat níos mó a rá faoi sin? go raibh maith agat a Mháirín. Bhuel nuair a chonaic mé dúshlán ar an gclár oibre, rith sé liom go raibh orm rud éigin a rá faoi seo agus ansin nuair a cheap mé go raibh tú críochnaithe liom tar éis dom a bheith chomh buartha faoi theastaigh uaim díreach é a rá ach ansin bhí mé cineál trína chéile agus mo nótaí agam anseo agus gach rud ach Go raibh maith agat as an deis a thabhairt dom é a rá. Is dócha gur dúshlán pearsanta é freisin mar in amantaí bíonn orm diúltú d'obair nó a leithéid má thuigim go bhfuil duine, ar mí-úsáideoir iad, i gceannas nó i bhfeighil ar rud éigin mar ní bhím ag iarraidh tacú leo. Agus is dúshlán é freisin mar fiú nuair a déanann tú iarracht labhairt leis na húdaráis cearta agus gach rud, cad is féidir linn a dhéanamh? Níl a fhios agam agus tá sé deacair. an bóthar a dhéanamh amach ach theastaigh uaim díreach é a ardú mar tá 'fhios agam go bhfuil go leor ban thíos le cásanna mar sin agus gur chóir dom é a rá mar má tá mise, mar a dúirt mé, chomh neirbhíseach seo á rá níl 'fhios agam conas a bhraitheann siadsan agus iad ag dul ar aghaidh leis an saol agus an duine sin fós amuigh ann agus fós i gcumhacht nó a leithéid. Caithfidh mé a rá, Chiara, ní hiod é an chéad uair go ndearna tusa é seo, fuair tú Gradam Oireachtais ar fheachtas meán sóisialta cúpla bliain ó shin, 2018 b'fhéidir, ar an bhfeachtas Níl Sé Ceart Go Leor. Ar chuid, ndearna tú, ar chuid, ar cheap tú go ndearna sé sin, tá a fhios agam go raibh go leor misnigh ag baint leis, baint le tabhairt faoi sin. An gceapann tú go bhfuil tú níos misniúla dhá bharr? An gceapann tú go bhfuil, go bhféadfadh tuilleadh againn níos mó a dhéanamh le cuidiú le, le daoine eile, ní díreach mná, tá, tá, tá dúshlán amuigh sa saol ansin atá ag cur isteach orainn ar fad. An gcreideann tú gur chuidigh sé sin leat mar thaithí, go ndearna sé níos láidre thú le labhairt amach. Is dócha eh, gur chabhraigh sé sin liom mar go raibh orm labhairt go poiblí agus ar an nuacht agus cúpla rud agus ní raibh taithí agam lena leithéid ag an am. Ach leis an gceist seo toisc gur cineál ciaptha é ar mhná go speisialta, braithim go bhfuil sé níos deacra labhairt faoi mar níl a fhios agam cén fáth, cén fáth go bhfuil sé níos deacra labhairt faoi. B'fhéidir gur féidir le duine éigin teacht isteach ach le níl sé ceart go leor, bhí mé ag caint faoin nGaeilge agus is cuimhin liom, a Mhuireann, gur sheol tusa tweet an-spéisiúil faoi sin nach raibh cead agat Gaeilge a úsáid sa delivery room. Ach is ceist uilíoch é sin agus nuair atá mé ag caint ar cheist na mban, uaireanta braithim, agus bhraith mé inniu, b'fhéidir nach mbeadh fáilte roimhe.

na seanmhná ansan. Fair play dhóibh agus you know, molaim thú a Chiara agus lean ort a labhairt amach mar is mar sin a athróidh rudaí agus you know, um, tá dóchas agam go bhfuil rudaí ag dul i bhfeabhas ach tá institiúidí ann agus tá is dócha córas áirithe ann atá deacair. Tá sé i saol an cheoil chomh maith go mbíonn sé deacair labhairt amach ar chúrsaí. Saol an-bheag is ea é, tá aithne againn ar fad ar a chéile, tá daoine gaolta le daoine eile, bímid ag obair le chéile agus bímid cairdiúil. Tá sé ana, ana chasta agus tá saol na Gaelainne chomh maith mar sin, tuigim. So. Níos lú fós, sea. Níos lú fós agus ansan tagann siad slach ar a chéile chomh maith. So tuigim do chás, a Chiara.

gur chuireamar suas leis an oiread san. Anois níl aon tslí fán spéir go gcuirfeá suas leis, dtuigeann tú. Agus b'fhéidir, b'fhéidir go mbaineann sé leis an óige, ach ní bhaineann sé leis an óige amháin mar chímid na mnáibh óga iontacha so cosúil le Ciara agus fuíollach ban óg eile agus tá tuiscint an-mhaith acu ar chúrsaí, tuigeann siad na teorainneacha go maith agus ach bhfuil fhios agat bhris sé lem chomh maith agus Ciara ag caint go ndúirt sí

Samhlaím go bhfuil faraor ionad an-lárnach ag an eagala sa smacht a choimeádtar ar mhnáibh faraor agus cosúil le Muireann táim an-dhóchasach go bhfuil rudaí ag feabhsú agus go háirithe leis an gceannródaíocht atá ag teacht ón dream óg agus ó ghlúin nua chomh maith. Tá súil agam go bhfuilimid ag dul sa treo ceart ach bíonn na comhráití tábhachtach ach bíonn bíonn eagal ar dhaoinibh na comhráití sin a bheith acu chomh maith. Fuil fhios agat bíonn eagla chomh mór ar dhaoinibh mar is cuid den gcos ar bolg é sin faraor. a bhfuil daoine go raibh maith agat as sin a Ríona a bhfuil daoine atá tar héis a bheith tar éis a bheith thar a bheith cróga a sheasann amach agus a thiúrfadh misneach duitse labhairt amach. Tá rinne tú an-phointe ansin ag smaoiniú siar ar rudaí ar chuir muid suas leis san am atá caite. Rudaí gur airigh tú míchompórdach fúthu nó gur airigh tú nach raibh siad ceart ach nach raibh sé de mhisneach agat labhairt amach. An gceapfá, an seasfá, an labhródh tú amach anois, a Ríona, gan, gan cuimhniú air, gan, Ceapaim go bhfuil sé, tá sé i gcónaí deacair mar bíonn an comhthéacs sóisialta an-choimpléascach, gan dabht, mar sin, braitheann sé ar an gcomhthéacs agus caithfidh tú a bheith ag cuimhneamh ar leas an duine atá thíos leis agus is dócha braitheann pé gníomh is ceart a dhéanamh go hiomlán ar cad é an rud is fearr don duine ar leithligh go gcaithfear iad a chosaint agus mar sin de. Ach ceapaim do bhí Muireann ana-pháirteach sa ghluaiseacht so gan dabht, gluaiseacht fair play agus ceapaim gur dhein an ghluaiseacht san, ceapaim gur gluaiseacht an-chumhachtach ab ea í sin agus tháinig na mnáibh le chéile agus gan dabht cosaint an-mhór ab ea í sin ar an eagla a bhíonn ar dhaoinibh labhairt amach. Is dócha tá sé cosúil le. le ceardchumann a bheith agat an bhfuil fhios agat tá sé saghas cosúil le sin b'fhéidir um, agus ceapaim chomh maith na ceannródaithe móra a bhí ann romhainn. Um, Tuigtear domsa gur ceannródaí is ea Muireann mar shampla agus tá Muireann tar éis an-inspioráid go deo a thabhairt dúinn go léir. Um, Mairéad Ní Mhaonaigh chomh maith, daoine, daoine mar sin

ba bhreátha riamh. B'fhéidir ná rabhadar ar aon stáitse, ach ní fhágann san ná rabhadar níosa bhfearr ná na fearaibh, mar dhá rud ar leithligh is ea é sin, gan dabht. Nó chomh maith leis na fearaibh, níor chóir dom a bheith chomh polaitiúil, is dócha, ach maithfear é sin dom. Ach an bhfuil fhios agat, nuair a chuimhnímse ar na daoinibh is mó a chuaidh i bhfeidhm orm féinig ins gach slí, cuimhním ar mháithreacha, mo mháthair féin san áireamh, aintíní, gnáthmhná, mná a bhíonn ag caint liom lasmuigh den scoil, cuirim an-shuim ar fad insa sa tuiscint a bhíonn ag gach bean ar an saol agus ceapaim chomh maith go bhfuil tá cultúr ar leithligh smaointeoireachta ina measc. íogaire an-mhór ag baint leo. Mar sin, ceapaim go bhfuil na banlaochra saghas ins gach áit, cé go bhfuil cuma an-idéalach air sin anois mar ráiteas, ach creidim gurb amhlaidh atá.
Tá ceist anseo do Thríona. A Thríona, luaigh tú na hollúna, na hollúna fireanna a thug tacaíocht dhuit agus tú ar an ollscoil agus tú i mbun do shaol oibre, gur ollúna feimineacha iad.

a bhíonn ar son na mban, deinid siad obair an-tábhachtach agus is minic ná tarraigíonn siad aon aird orthu féin in aon chor. Ach mar sin féinig, nuair a thagann sé go dtís na cinní tábhachtacha deinid na cinní cearta cothroma agus. Tá sé ana-thábhachtach agus ceapaim gur ceist ana-mhaith ab ea í sin agus gan dabht caithfead a rá gurb é an ally is mó atá agam féinig ná m'fhear féin agus maidir you know le gach aon rud ach tá san ana-thábhachtach an cairdeas, an meas ach níl aon dabht fán spéir ina thaobh. Duine eile a ritheann liom gan dabht ná an tOllamh Lillis Ó Laoire, go pearsanta i mo shaol féinig, a chuaigh go mór i bhfeidhm orm agus na daoinibh seo a chreideann ionat. Sin é an rud, mar a luaigh Muireann ó chianaibhín, ní i gcónaí a bhíonn misneach againn féinig, nó b'fhéidir ná cífimíst é ag an am, go bhfuil ábaltacht ar leithligh ag baint linn, nílim á rá go bhfuil ábaltacht ar leithligh ag baint liom anois, ach bhfuil fhios agat b'fhéidir ná címid ar dtúis é agus táim an-bhuíoch ar fad dos na daoinibh sin agus mórán eile táim cinnte athá dearúdta agam anso ach a bhí go hiontach ar fad. Go raibh míle maith agat a Ríona as sin agus sibh ar fad.
Tá an-díomá orm go bhfuil orainn críochnú suas anois. Feictear go bhfuil, braithim go bhfuil an t-uafás le rá againn go fóill. Tá ehm, agus b'fhéidir go dtiocfaidh muid ar ais aige seo arís. Bhí sé go hálainn a bheith ag caint libh. Tá teachtaireacht anseo ehm, go Róisín. Eh, cara mo Mhamaí Róisín Ní Chéilleachair agus chonaic mé Muireann ar an stáitse ag an gcúirt cuideachta.